an lajɛbagaw ni tile bi mɔgɔ min b'an bolokɔrɔ ye an balimamuso mariyamu kulibali a nakun ye ka na fɛsɛfɛsɛli kɛ fɛn kan fɛn min bɔ bana kan o bana ye mun ye tubabukan na a bɛ fɔ a ma ko drépanocytose eh, bamanankan na a bɛ fɔ a ma ko jolicibana eh, mariyamu kulibali i ni tile i ni tile elija i bisimila an ka studio kɔnɔ an bɛ kun merci eh, n'a fɔla bi ko drépanocytose walima jolicibana an bɛ se ka mun de faamuya o kuma la a bɛ se ka faamuya k'a fɔ ko bana min don a bɛ farafinw ne la kosɛbɛ mali la a bɛ mɔgɔ caman na mais u t'a dɔn forcément jolicibana a bɛ uh, mɔgɔ jolikisɛ farikolo la joli nasugu fila bɛ yen nɔ français la a bɛ fɔ ko globule blanc ani globule rouge bana in bɛ globule rouge in de kan o de a forme kɛlen i b'a fɔ ko wɔlɔsɔ i n'a fɔ namasa bɛ cogoya min na o de b'a to bana bɛ mɔgɔw la a bɛ se ka joli dɛsɛ las'i ma a bɛ se ka ko wɛrɛw las'i ma n'u complication wɛrɛw bɛ se ka na a sababuya la n'a bana b'i la eh, n'i ma taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen e yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn de par exemple ni kunkolodimi b'i la i kɔni kunkolo bɛ k'i dimi fari bɛ kalaya mhm. nka ni jolicibana b'i la i b'a dɔn cogo jumɛn de sanni i ka se dɔgɔtɔrɔw ma o kɔni dɔnni bɛ gɛlɛya eh, n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a tɛ se ka dɔn n'i ma joli sɛgɛsɛgɛ dɔ kɛ ni français la a bɛ fɔ o ma ko électrophorèse o joli sɛgɛsɛgɛ in de b'a to eh, n'an bɛ se k'a dɔn ko jolicibana b'i la nka mɔgɔ caman bɛ yen nɔ dimi b'u kan eh, u t'a dɔn fɛn min b'u la dimi sugu jumɛn de bɛ eh, ni ni bana b'i la dimi sugu jumɛn de bɛ k'i kan alors an ye kuma daminɛ ne ma n yɛrɛ fɔ kosɛbɛ nka site dɔ bɛ ne bolo ne bɛ kuma bana in kan spécialement eh, walasa ka mɔgɔw kunnafoni a kan eh, ne ye mɔgɔ caman interviewé bana in bɛ mɔgɔ minnu na olu ye fɛn minnu fɔ ne ɲɛna ko ni dimi b'u kan a kɛlen i b'a fɔ i n'a fɔ u bɛ choc électrique i n'a fɔ ni courant de donn'u la dɔw kɛlen i b'a fɔ ko ko marteau piqueur i n'a fɔ u bɛ k'u kolo de kari kari o de y'a to tuma dɔw la mɔgɔw bɛ confusion k'a la k'a fɔ ko koloci de don parce que ni dimi b'i kan a bɛ k'i ɲɛna ko i kolow de bɛ ka kari kari ɔ n'o dimi nasugu b'i kan k'a sɔrɔ i t'a dɔn fɛn nasugu min don parce que tuma dɔw la hali n'i tagara dɔgɔtɔrɔso la médecin bɛɛ t'a dɔn dɔgɔtɔrɔ bɛɛ t'a dɔn fɛn nasugu min b'i la ɛɛ an ka problème ba yɛrɛ b'o o fanfɛla de la Donc, Parce que normalement pour que a ka dɔn ko jolicibana b'i la fɔ i joli ka ta de fɛn bɛ yen ko fɛn de ɲini i joli la o de b'a yira k'a fɔ ko a b'i la walima a t'i la n'o de ma kɛ mhm. e ni dimi bɛ ɲɔgɔn na nkalon bɛ da i la k'a fɔ ko bana wɛrɛ b'i la nka o bana t'i la nkalon bɛ da i la k'a fɔ ko bana wɛrɛ b'i la nkalon bɛ da i la k'a fɔ ko i ye den terejugu ye ni denmisɛnninw don a bɛ fɔ ko muso fugari don ni eh, muso furulen dɔ don mère au foyer a bɛ fɔ fana ko cɛ min don ou bien a tere man ɲi nɔ ko caman bɛ da i la eh, faamuyabaliya ani kunnafoninabaliya parce que bana bɛ mɔgɔ caman na nka sensibilisation caman tɛ yen nɔ en fait k'a fɔ ko eh, mɔgɔw bɛ yen nɔ bana in b'u la k'a sɔrɔ a tɛ manifester forcément parce que forme caman de b'a la o bɛ se ka euh, expliquer français la cogoya min na forme dɔw bɛ yen nɔ a bɛ f'olu ma ko AS o kɔrɔ ko euh, i jolikisɛ a man ɲi kosɛbɛ nka i tɛna se ka bana développer nka ni e tagara bɛn ni mɔgɔ wɛrɛ ye furu sira kan sisan nɔ eh, o muso ou bien o cɛ o fana ni forme dɔ b'o la k'o ye AS ye aw mana furu ɲɔgɔn ma a ka ca a la fɛ k'a fɔ aw bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛna bana développer olu bɛ kɛ banabaatɔ ye olu ka forme de bɛna kɛ SS o kɔrɔ k'olu jolikisɛ a ma ɲi yɛrɛ yɛrɛ parce que u ye jolikisɛ kolon ta u fa fɛ yen nɔ min ye S ye ba fana fɛ yen nɔ jolikisɛ kolon n'o ye S ye o den de bɛna o fila bɛɛ ta k'o développer a bɛ kɛ bana y'a la a tigiw ka Mariam taa yɔrɔ jan i ye kuma koloba yɔrɔ de fɔ sisan o kɔrɔ de ye ko mɔgɔw bɛ mɔgɔw la u man ka furu ɲɔgɔn ma kuma kɔrɔ de y'o ye abada olu man ka furu ɲɔgɔn ma u man ka furu ɲɔgɔn ma parce que o de la eh, n'an y'an sen bɔ bana yɛrɛ ta développement sira fɛ problème wɛrɛw bɛ yen nɔ eh, société kɔnɔna na a bɛ se k'olu fana développer eh, i bɛ se ka kɛ kɛrɛfɛden ye parce que bana min b'i la a dɔnnen tɛ i ye o ye i fari man di la i bɛ se ka kɛ kɛrɛfɛden ye o la pour que k'olu bɛɛ éviter mɔgɔ ninnu mɔgɔ fila bɛ yen nɔ ni eh, olu ye AS ye u man ka furu ɲɔgɔn ma mais comme an tun bɛ k'a fɔ daminɛ na cogo min kunnafonibaliya bɛ yen nɔ mɔgɔw t'a dɔn et puis an ka société yɛrɛ kɔnɔ Mali ta n'i ye Mali ta k'a lɛ euh, an dafɛ jamana wɛrɛw fana bɛ yen nɔ mɔgɔw traditionnellement dans le temps mɔgɔw tun bɛ furu ɲɔgɔn ma euh, minnu ye euh, kabila kelen voilà sokɔnɔ furu ɲɔgɔn ma cousin ni cousin voilà i kanimakɛ ou bien i kanimamuso n'i y'o furu alors que peut-être aw ka fɛnw bɛɛ ye kelen aw jolikisɛw bɛɛ ye kelen ye o de bɛ na n'a ye euh, Le plus souvent. Mariage consanguinité, voilà. voilà. Donc, n'an segila ka na kɔfɛ dɔɔni. Euh, n'an y'i ka kuma lamɛn ka ɲɛ sabula san n'an ka kuma daminɛ an ɲinɛna k'a fɔ i ye mɔgɔ min ye i ye kalan sugu minnu kɛ mhm. f'i ka segin o yɔrɔnin kan dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ awɔ euh, ne ye kalanden ne nana faransi euh, a bɛ san duuru ɲɔgɔn bɔ ne ye master dɔ kɛ communication C'est pourquoi euh, ne y'a lajɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko euh, kunnafonibaliya tun bɛ bana in na et que n ye kalan min kɛ o tun bɛ se ka n permettre ka dɔɔnin kɛ ka n ta bila n ta bila a la euh, n ye site dɔ créer euh, o tɔgɔ ko Dre Info o de bɛ mɔgɔw lakunnafoni bana in kan ka ɲɛfɔ point fr Dre Info point fr site tɔgɔ o de ye donc ne ne ye n ka kalan min kɛ master communication min y'a to n sera k'o site in créer o de bɛ mɔgɔw lakunnafoni a bɛ bana kunnafoni di mɔgɔw ma ani uh, mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni bana in b'olu la n'olu b'u ka eh, vécu fɔ mɔgɔw ɲɛna eh, bana bɛ se ka min imposer u kan u ka quotidien kɔnɔna na donc a b'o de fɔ eh, voilà
ok donc euh, n'an segila ka na kɔ dɔɔni mɔgɔ fila bɛ u ka di ɲɔgɔn ye u bɛ fɛ ka furu ɲɔgɔn ma u kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ ka t'u joli lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ye bana fɔ cogo min na i ko banakisɛ s bɛ cɛ la banakisɛ s bɛ muso la mhm. olu fila man kan ka ɲɔgɔn furu sabula u denw bɛna kɛ den banabaatɔ ye wa a ka ca a la fɛ u denw tɛ balo
denw tɛ balo eh, o de ye ko bɛɛ la juguman ye parce que eh, encore une fois kunnafonibaliya in a bɛ yen nɔ ni mɔgɔw t'a dɔn eh, denmisɛnnin ninnu filɛ nin u ka u kɔrɔbayatɔ a ka gɛlɛn kojugu kuma o kuma dɔgɔtɔrɔso la taga de don denmisɛnnin minnu don eh, joli kan ka k'u la kuma bɛɛ parce que u man kɛnɛ parce que bana in bɛ joli dɛsɛ bila i la a bɛ na ni eh, complication wɛrɛ ye et puis denmisɛnnin minnu don u kɔrɔbaya man di euh, c'est des mɔgɔ minnu don u ka dɔgɔ u man jan ten kosɛbɛ o yɛrɛ de b'a to kuma dɔw la mɔgɔw man'u ye a bɛ fɔ ko nin bana sugu b'u la kuma dɔw la a bɛ se ka kɛ sababu ye a dɔw bɛ kɛrɛfɛ a dɔw bɛ yen nɔ u tɛ gɛrɛ mɔgɔw la kosɛbɛ parce que u b'a fɔ ko nkalon ta ka daw la u b'a fɔ ko u tere man ɲi kuma caman bɛ ta ka f'u ma mhm. i ka kuma latigɛ tɛ 2014 anw kun taala reportage la mali la an ye mali region naani de parcouru mhm. eh, a san an ni muso dɔ bɛnna kita a muso ko n ma ale ye den segin de sɔrɔ a bɛɛ banna a bɛɛ denmisɛnman bɛ ban wa den kɔnɔntɔnnan de b'a kɔ la ko dɔgɔtɔrɔw y'a fɔ a ye ko a sin kelen de sinji man ɲi ko a ka sin dɔ nin d'a ma donc a bɛ k'o de kɛ se tɛ muso ye donc kɔfɛ ne kɛlen ka drepanocytose ko nin mɛ n hakili jigila muso la nk'i b'a sɔrɔ nin de bɛ muso n'a cɛ cɛ kun man ka furu ɲɔgɔn ma bon an ka culture kɔnɔ ɛɛ eh, a ka gɛlɛ mɔgɔ fila bɛ yen u bɛ deli ka furu kɛ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kunnafonibaliya fo kunnafoli kɛcogo ɲuman de kan ka se ka sɔrɔ k'a fɔ an ka denmisɛnw ye an an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye minnu bɛ furu siri mali la k'a f'u ye ko a ka kan sani mɔgɔw ka di ɲɔgɔn ma mɔgɔw ka furu ɲɔgɔn ma u ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ k'u sen don a ko la e mun b'a ko communication na e mun ye e mun ye ɲinili k'a ko kan k'a kow dɔn o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo jumɛn mali la eh, mali eh, a ye ko caman kɛ eh, comparé ka tɛmɛ a ka dafɛ jamana caman kan parce que mali de kɔni ye jamana ye n'u ye centre dɔ bila en place euh, o centre in bɛ point g yen nɔ ko centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose yen nɔ euh, jolicibanabaatɔw dɔrɔn de bɛ taa yen nɔ ɔ euh, o kɛrɛfɛ fana association dɔ bɛ yen nɔ min bɛ yen nɔ kabini ɔ 1991 ko association malienne de lutte contre la drépanocytose amlud olu bɛ baara dɔ la yen nɔ nka u fanga ka dɔgɔn dɔɔni parce que association kelen ni jamanaba in k'a fɔ ko ka regionw ni eh, sɛrikiliw ni kominiw kɛ ko ka taga bana in ɲɛfɔ a ka dɔgɔn dɔɔni nka eh, u kɔni bɛ ka baara dɔ kɛ hali sisan nɔ u kan ka sinsin parce que état fana bɛ ka effort dɔw kɛ yen nɔ pour que ka essayer ka taga meriw la u bɛ to ka taga komini dɔw fana na ka taga mɔgɔw lakunnafoni mais euh, i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na a kan ka continuer de parce que hali sisan nɔ kunnafonibaliya bɛ yen nɔ mɔgɔw t'a dɔn euh, malheureusement ni mɔgɔ fila bɛ yen nɔ n'u ka di ɲɔgɔn ye u bɛ fɛ ka furu ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ u m'u ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ électrophorèse kɛ yanni euh, kɔɲɔ ka kɛ après den mana sɔrɔ o kɔɲɔ kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ n'a man kɛnɛ c'est ça un peu le drame n ko mɔgɔ fila bɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔ n'u ka di ɲɔgɔn ye eh, olu mana furu ɲɔgɔn ma u ma den u mana den sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ ni eh, o den kɛra banabaatɔ ye ka sɔrɔ u t'a dɔn o de ye ko la gɛlɛya ye parce que a tɛ k'olu kɔnɔ k'a fɔ ko olu de y'a to sababu la n'u den kɛra banabaatɔ ye o fana bangebaga bolo a ka gɛlɛn kojugu n'i kun y'a dɔn i kun t'a kɛ eh, o kɔrɔ de la ko sensibilisation ani mɔgɔw lakunnafoni de bɛ se k'a to o bɛɛ bɛ se ka dabila k'o bɛɛ labali finalement bamananw ko ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ wa ka bana kunbɛn o fana o musaka ka nɔgɔn ni ka bana furakɛ bi euh, c'est dans l'intérêt du mali ka sensibilisation kɛ walasa parce que ni jamana kɔnɔ mɔgɔ banabagatɔ ka ca donc mɔgɔ baarakɛta bɛ dɔgɔya mɔgɔ dun balota ka ca mhm. a bɛ na ni segin kɔ ye eh, sécurité sociale kelen min bɛ faransi a ɲɔgɔn bɛ mali la mhm. mali ta yɛrɛ kalikɛla faransi ta de kan euh, est ce que e yɛrɛ ka faamuya la o bɛ se ka plan national dɔ kɛ walasa

furakɛli nɔgɔya n'i kɔni bɛ taga santiri la yen nɔ i tɛ wari ɲɛnaman bɔ ka tɛmɛ n'i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la eh, gabriel touré ou bien eh, clinique dɔ la bon quoique clinique da ka gɛlɛn dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ nasuguya wɛrɛ n'i tagara santiri la eh, i tɛ wari ɲɛnaman sara yen nɔ parce que état bɛ moitié ta a ka ca a ka ca n'a kilancɛ yɛrɛ état bɛ min ta donc minnu bɛ eh, taa furakɛli la yen nɔ u tɛ wari ɲɛnama sara finalement mais k'a fɔ ko ka na ni eh, furakɛli fulama ye eh, drépanocytose la mali bɛɛ kɔnɔna na a a bɛ sɔn ka wagatinin ta a bɛ bamakɔ dɔrɔn n'i bɛ bila n'i bɛ bila e dayirimɛ yɛrɛ t'i bolo kosɛbɛ e bɛ bɔ cogo jumɛn déjà k'a dɔn ko i ka kan ka taa drépanocytose de ye olu ka santiri la voilà. o ma nɔgɔn eh, n ɲinana ka min fɔ fana santiri in u y'a créé 2010 eh, fondation dɔ bɛ yan nɔ faransi ani uh, principauté de monaco olu de y'a financer ka santiri in jɔ santiri in jɔtɔ la eh, l'idée a kun kan ka eh, non seulement mali drépanocytaires k'olu furakɛ ani uh, mali dafɛ jamana i n'a fɔ sous-région i n'a fɔ uh, sénégal ni burkina ni niger parce que olu bɛɛ kun bɛ centre in nɔfɛ imagine n'a fɔra ko mali dɔrɔn yɛrɛ kɔnɔna na eh, drépanocytaires minnu i n'a fɔ e ye exemple min fɔ olu ka na bamakɔ a ka gɛlɛn olu ma kuma tɛ ko jamana wɛrɛ mɔgɔw ka na k'a fɔ dɔrɔn ko baara bɛ yen nɔ encore baara bɛ yen parce que a bɛ mɔgɔw la eh, ko Mali yɛrɛ dɔrɔn na taux de prévalence ye 12 pourcent o kɔrɔ ko mɔgɔ caman bɛ yen nɔ jolikisɛ fa jolikisɛ ma ɲi nɔ mais n'u t'a dɔn u bɛ se ka taga mɔgɔ wɛrɛ ta min fana jolikisɛ ma ɲi nɔ e uh, génération bɛ na banaw bɛ bana bɛ développer ka continuer ka taa fɛ centre in kan ka essayer ka délocaliser enfin, ka décentraliser ka taga n'a ye eh, région na eh, centre de communautaire mɔgɔw médecins ni infirmiers kan ka ka ka informer ka former fana ka voilà information et formation walasa ni eh, mɔgɔ mɔgɔ min bɛ na k'a fɔ ko nin dimi sugu b'a kan ou bien n'a sɔrɔ

an ka gouvernement ministère de la santé à l'époque k'u fo u ye baara min kɔni kɛ kabini 2010 fo ka taa se bi ma parce que a nana ni amélioration ye banabaatɔ caman ka diɲɛnatigɛ kɔnɔna na i da tun bɛna se kuma dɔ ma mais i panna a kan mɔgɔ joli de bɛ bi ni mɔgɔ joli de bɛ Mali la à peu près bana nin bɛ mɔgɔ minnu na alors minnu b'a dɔn ani minnu t'a dɔn k'a b'u la
n tɛna se k'o fɔ exactement chiffre na fa bana bɛ mɔgɔ minnu na nka chaque année euh, denmisɛnnin minnu bɛ wolo en tout cas Mali kɔnɔna na bana bɛ min na c'est estimé à 2000 enfants 2000 naissances chaque année euh, san o san euh, drépanocytose bɛ denmisɛnnin minnu na mais chiffre récent tɛ yen nɔ min bɛ se k'a fɔ bi ko Mali populasi kɔnɔna na a bɛ nin mɔgɔ hakɛya de la nka denmisɛnnin kɔni minnu bɛ k kisɔn de sifree san san o san den a b'o denw na yen nɔ satisi kuma es a dɔnnen don to don mɔ tali tɛ la lap ke aliwe a la depsito zuma la

denmisɛnnin duuru ɲɔgɔn na drépanocytose bɛ minnu na kelen bɛ yen nɔ o tɛna san duuru sɔrɔ o bɛ o bɛ fatu denmisɛnnin ninnu filɛ nin parce que u ka diɲɛnatigɛ bana b'u sɛgɛn kojugu olu tɛna se ka u ka san duuru sɔrɔ donc sur cinq enfants drépanocytaires kelen bɛ yen nɔ o tɛna san duuru sɔrɔ o kɔrɔ ko hali sisan nɔ prise en charge kan ka améliorer walasa ka ka furakɛli da nɔgɔya k'a lase bɛɛ ma eh, ka mɔgɔw lakunnafoni hali sisan nɔ baara bɛ yen nɔ drépanocytose a bɛ diɲɛ fan jumɛn de fɛ alors eh, n'i sera eh, nazara jamanaw kan ce qu'u ye min ye k'a fɔ ko a bɛ farafinw de la kosɛbɛ o kɔni o tɛ manamanakan ye tiɲɛ kuma don a bɛ farafinw de la kosɛbɛ

tile bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ tile bɛ yɔrɔ minnu na palu sera ka développer yɔrɔ minnu fana na sumaya parce que lien dɔ fana bɛ yen nɔ drépanocytose ni sumaya cɛ donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni jolikisɛ a ma ɲi nɔ nka eh, bana t'u la c'est à dire des as pas ss olu filɛ nin ye ko olu immuniselen don contre le palu c'est à dire jolikisɛ min b'u la en tout cas c'est protection dɔ de fana don contre justement euh, palu la donc n'a b'olu la olu fana tɛna se ka. donc c'est dire que en fait ni palu tɛ mɔgɔ min minɛ palu min minɛ abada abada i kan ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ jolicibana t'i la. i kan ka taa lajɛ euh, mais bon a bɛ fɔ ko palu t'i minɛ mais bon c'est pas non plus à 100% dɔw bɛ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ ni jolikisɛ signe b'u la. et que a bɛ fɔ k'u immuniselen don ko sumaya tɛ se k'u minɛ mais o t'a bali a bɛ se k'u sɔrɔ kuma de temps en temps. est ce que est ce que jolicibana bɛ nanzaraw minɛ a bɛ fɔ mun ma tubabu. ɛɛ eh, joli tubabu a bɛ yen nɔ nka a tɛ fɔ ko jolicibana o ye. Eh, bana dɔ bɛ yen nɔ min ni drépanocytose bɔlen o tɔgɔ ko thalassémie olu fana jolikisɛ man ɲi nɔ mais olu ta au lieu que joli ka dɔgɔya olu joli yɛlɛnen de don kojugu thalassémie olu mɔgɔ ninnu on est obligé ka to ka saignée de k'u la ka joli sama ka b'u la chaque mois et alors que drépanocytaire fɛ yen nɔ on est obligé ka joli la donc eh, o bana sugu in bɛ eh, nazara jamanaw kan i n'a fɔ italie u ka ville dɔ bɛ yen nɔ ko sicile particulièrement grèce a bɛ yen nɔ fana ani maghreb Euh, en fait euh, pourtour méditerranéen yen yɔrɔ la thalassémie bɛ yen nɔ mais o t'a bali k'a fɔ ko hali euh, arabuw fɛ yen nɔ drépanocytose bɛ yen nɔ parce que ne tun bɛ association dɔ la eh, marseille dugu kɔnɔ yen nɔ ne ye famille dɔ ye algérienw de tun don muso drépanocytose tun b'olu la cɛ thalassémie kun b'o la donc u ye denmusonin dɔ sɔrɔ qui a eu les deux euh formes ah oui. qui a eu les deux donc elle est de forme bêta thalassémique o kɔrɔ drépanocytose b'a la thalassémie b'a la o de y'a to nin kuma in kuma dɔw la manamanakan don ni mɔgɔw y'a fɔ ko farafinbana de don parce que k'a fɔ ko farafinbana don

États-Unis parce que afro-américains a b'olu de la yen nɔ mɔgɔ minnu don fana malheureusement aujourd'hui euh, n'ont pas les moyens ou bien wari ɲɛnama t'u kun c'est pas rentable pour euh, laboratoire pharma pharmaceutique dɔ k'a fɔ ko a bɛna recherche développer ka essayer ka na ni solution dɔ ye parce que euh, malheureusement ni drépanocytose b'i la i bɛ balo n'a ye fo ka taa fɔ ko i fatura don min na bana min don a tɛ a tɛ furakɛ ka ban eh, a b'i joli de la a b'i uh, hygiène de la donc i bɛ balo n'a ye i bɛ se ka san caman kɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bi ko ni drépanocytose b'i la c'est pas la fin du monde i bɛ balo n'a ye très uh, très bien n'o y'a sɔrɔ n'i ka prise en charge améliorelen don et puis uh, voilà ni sadon sera don min na i bɛ taa uh, malheureusement mais k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u ka uh, d'arrêter de voir en fait euh, k'a essayer ka to ka regard na sugu dɔ lancer bana kan ou bien banabaatɔw ka sɔrɔ u t'a dɔn alors que euh, ni prise en charge bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu don ben ils sont normaux comme tout le monde en fait. an Mariam sani émission ka ban est-ce que message dɔ b'e bolo k'a lase jama ma n b'a dɔn i bɛ association na association minnu bɛ ka mɔgɔw sensibiliser drépanocytose ko la ɔ kuma jumɛn de b'e bolo k'a lase jama ma mɔgɔ minnu t'a ko kalama eh, an y'a daminɛ ni électrophorèse an y'o kuma fɔ kosɛbɛ eh, baro in daminɛ na k'a fɔ ko mɔgɔw ka taga u ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ moyen bɛ minnu fɛ minnu bi minnu bɛ se ka an lamɛn RP Média kan k'u ka taga u joli sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ eh, n'o y'a sɔrɔ ni drépanocytose signe t'u la n'o y'a sɔrɔ ni jolikisɛ in signe t'u la o test français la encore une fois électrophorèse eh, Faransi yan nɔ u ye centre dɔ bila en place mais o bɛ Paris dɔrɔn de Euh, centre d'information euh, sur la drépanocytose yen yɛrɛ la médecin dɔ bɛ yen nɔ maliyɛni dɔ de don u bɛ mɔgɔw ta en charge ka joli sɛgɛsɛgɛ kɛ ensuite u b'a fɛ ta Asa Ɲakate Asa Ɲakate an ka foli b'i ye ni ce ka baara la
an ka marakamuso an b'a fo ale filɛ nin ye ale bɛ yen nɔ ka mɔgɔw joli sɛgɛsɛgɛ ensuite k'a f'u ɲɛna eh, u kan ka min kɛ n'o y'a sɔrɔ ni jolikisɛ yer'u la ou bien k'a f'u ɲɛna ko foyi t'u la finalement nka u kan ka mɔgɔ kɔni choisi eh, bana tɛ min na ou bien hali ni bana bɛ min na pour voir après u bɛ se ka kɛ cogo min na donc ne ka foli laban n bɛna kuma min fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est que u ka t'u joli sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni jolicibana t'u la. Très bien.
I ni ce uh, Mariam Kulibali. kuma ɲɛna mm. i ye kuma o kuma fɔ kuma nafama de don mɔgɔ caman bɛ yen i filɛ ka fɛn minnu fɔ u t'a fɛn kalama eh, an caman b'an kunfɛ ten donc euh, a diyala n ye i ka na an ka plateau kan ka na nin ko in ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu sabula ɲɔgɔn faamuyabaliya kunnafoniyabaliya a bɛ na ni seginkɔ de ye eh, ne hakili la bɛɛ y'i ta tɔmɔta sɔrɔ nin kuma na i ni ce ni baraji aw yɛrɛ ni ce ka rp media lamɛnbagaw bɛɛ fo
an lamɛnbagaw aw ni ce a ka lamɛnni la aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli b'aw ye eh, mɔgɔ minnu y'an dɛmɛ ka émission préparé antoine kore guenolɛ eh, an ɲɛ bɛ yeelen mun na an ɲɛ bɛ kameraw la fɛnw bɛɛ la yan ani baba dɛmu fana bɛ yan k'an dɛmɛ kuma minnu bɛ ka fɔ yan k'a lase an lamɛnbagaw ma eh, sira wɛrɛ fɛ aw ni ce a ka lamɛnli la